Ah, assalamu alaikum silamɛya foli la sunkaloba in kɔnɔna na bi mɔgɔw kama ka aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan o bi mɔgɔ fɔlɔ n'o o ye aja sira o filanan n'o o ye aja ɲogɛl aw salamu alaikum d'accord biko dɔ kɛnɛ kan bi an dabala bɛ ka ban ko musokɔrɔba k'i ka shɔ bɛ ka daga faga ɔn ko n bɛ ka dɔ ko ka fara a kan an ma dugu wɛrɛ fɔ dɛ nka bamakɔ ta kɛlen d'o ye bi bamakɔ circulation an bɛ kule don o dugu circulation ko embouteillage embouteillage sunkalo nana fara a kan o y'a tɔ bɛɛ nɔɔni jango suntigɛ heure mana se n'i ma bɔ joona i tɛ se i ka so ka bɛn suntigɛ heure ma mun de bɛ k'o kɛ an dun mɔgɔ kelenw de don yanni sunkalo cɛ mɔgɔ minnu tun bɛ o mɔgɔ kelenw de don o motokolo n'o o mɔbili kelenw de tun don mais mun de la suntigɛ heure de la a bɛ kɛ ko yɛrɛ ye ko min yɛrɛ tɛ se ka faamuya k'o kuma kɛ k'o ɲɛfɔ an ye o mɔgɔw b'an bolo yan polisi sɛndika b'an bolo yan a kuma tɛ se ka taa olu minnu kɔ n'o o ye an balimakɛ buguna danbele buguna danbele ale ye polisi sɛndika ye a bɛna ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na buguna i danbele an b'a fɛ yɛrɛ k'i bisimila buguna kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn ko circulation mɔgɔw de bɛ boli a kan usager min b'an bolo ale ye sedu dunbiya ye sedu i dunbiya i bisimila biko dɔ kɛnɛ kan ayiwa katakatani bolilaw fana b'an cɛla yan olu minnu bɛ an mago ɲa kosɛbɛ moto tɛ an minnu bolo mobili tɛ an minnu bolo an bɛ don an b'an ka minɛnw k'u kun u bɛ taa anw mago ɲa nka hmm. ayiwa ale katakatanibolila min b'an bolo bi sa o ye sedu siribe ye sedu siribe i bisimila nse eh, nse ok ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la ka baro daminɛ n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ taga se buguna ma buguna danbele n'ale ye polisi sɛndika ye buguna sira ka ca alihamudulilai don o don sirabaw bɛ ka dilan nka don o don dɔ bɛ ka fara embouteillages kan mun de bɛ na n'o ye ok n b'i yɛrɛ fo ka i ka teleso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na ani minnu tulo b'an na n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye d'accord n bɛ n ka polisi faamaw fo ani n ka n bɛ tɔn minnu représenté yan n'o ye syndicat autonome de la police nationale n b'o tɔnden bɛɛ lajɛlen fo Ka maliden bɛɛ to kiramantɔya la Ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ.
Ami! I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na, tiɲɛ don embouteillages ninnu a bɛ kɛ waati dɔw kɔnɔna na, i ka kuma daminɛ kɔnɔna na yɛrɛ n ye fɛn dɔ t'a kɔnɔ parce que mun y'a to a bɛ kɛ? Tiɲɛ don sirako b'an fɛ yan, sirako bɛ jamana yɛrɛ la, o ye jamana yɛrɛ taabolo ye parce que ni sira tɛ yen, ni bolifɛn cayara, o bɛ kɛ sababu fana ye ni ka na ni nin gɛlɛyaw ye. gɛlɛya ye dɔwɛrɛ b'a kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn fɛ n'a sen naanimafɛnw cayara ka fara sen sabamafɛnw kan n'o ye katakatanitigiw ye ka fara motow ni an sennamɔgɔw kan o fana bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye mais o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na anw bɛ baara kɛ pour que aw bɛ se ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya aw bolo waati min na o ye diyagosa de anw fana ma n'o ye polisi ye an n'an ɲɔgɔn wɛrɛw caman o kɔnɔna na an bɛ sira di mɔgɔw ma fo ka na se sunkalo ko in ma n'i y'a addition wolonwulana bɛ wɔɔrɔnan jate Eh, n'a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kɛmɛ wolonwula b'a baara kɛ ni sunkalo sera faamaw yɛrɛ bɛ dɔ fara effectif kan ni k'a yakubaya i bɛ taa sɔrɔ jɔyɔrɔ misɛnmisɛnnin minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma kare kun kare kun i b'a sɔrɔ polisi tun tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ polisi bila olu la o kɔnɔna na circulation routière yɛrɛ la carrefour ba minnu bɛ yen o bɛ taa fo carrefour kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni fila la a kelen kelen na i bɛ taa sɔrɔ an ka cɛden minnu bɛ yen a bɛ taa mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ la an yɛrɛ b'u ye o carrefour ba ninnu fana bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw b'u la n'an b'a fɔ ma ko superviseur olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo eh, eh, eh, parce que u ka bon ni ɲɔgɔn ye o ye belebeleba ninnu ye peut-être tagalen ɲɛfɛ kuma kɔnɔna na mhm. an bɛ se k'a walawala sinon an bɛ baara kɛ la baara bɛ ka kɛ sunkalo la an tun bɛ circulation alternée min tun bɛ ka kɛ mais an nana ye k'a fɔ degun mɔgɔw bamakɔ warala mhm. bamakɔ taara yɛrɛ sɔrɔ fo eh, senu kɔfɛ fo moribabugu kɔfɛ fo kanbila kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ dɔ farala bamakɔ bonya kan dɔ farala bamakɔ jama kan o fana bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye n'i y'a jateminɛ hali circulation bundakun kan bi n'i y'a ye u b'a fɔ ko rive droite rive gauche o tun tɛ fɔ fɔlɔ mais bonya tɔ faamaw nana ni o système ye pour que au moins tali minnu bɛ ka kɛ polisi kɔnɔna na ka se ka kow cari aw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ lajɛlen fana bɛ circulation na mɔgɔ kana ɲinɛ o fana kɔ n'i tɛ baara la don min na i fana b'a usager kelen i fana y'o de ye n'i ma na moto la i nana mobili la ou bien i nana i sen na o tuma na ni ɲininkali minnu bɛ yen tagalen ɲɛfɛ an b'olu walawala. D'accord merci i Danbele ɛɛ Sedu Sidibe i ye katakatani bolila ye permis permis de b'i bolo wa.

gros porteurs fɛ quoi parce que anw bɛ baara min kɛ anw bɛ duni ta bon dunitala i bɛ jate tɔw bɛ baara min kɛ i fana bɛ jate o de fɛ donc katakatani bɛ bila mɔbili bolilaw de ka cadre kɔnɔ parce que an b'u ka sariya kɔnɔ parce que an tɛ se k'o ka papier ta k'an tɛ bila o sariya an bɛ tila ka na aw kama parce que n'a y'aw ja bɔ la a bɛ taa mototigiw fan fɛ n'a y'aw ja bɔ la a bɛ taa mobilitigiw fan fɛ n'i y'o fɔ
taa kelen d'accord sotaramaw b'a kɛ taxis b'a kɛ olu fana b'a kɛ olu fana b'a kɛ donc aw fana b'a kɛ aw fana b'a kɛ d'accord Sedu Dunbiya i ye usager i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen suntigɛ waati circulation gɛlɛya in an bɛ se k'a fɔ ko jɔn kelen de nɔ don
ok yanni n ka kuma daminɛ n bɛ eh, foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen eh, ka foli kɛ aw ka teleso ye ani eh, an jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ wuladafɛla fɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka se ka u ka so lasɔrɔ ka se ka sun tigɛ lafiya kɔnɔna la tile journée degun kɔfɛ n'o ye baarakɛ yɔrɔ boliboli ni sɛgɛnw ye n'i ko bi ko ka an da don o gɛlɛya kɔnɔna la an bɛ sɔn ka bugɔli kɛ fan caman fɛ ee a an bɛ an bɛ siɲɛ ta an bɛ tila ka fara an bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ c'est pas kuma ka kɛ pour que solution bɛ sɔrɔ a la parce que ka a sababuya kɛ min ye an ka dugu in kɛra bi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an minnu bɛ yen nɔ ni anw ye citoyen gansanw ye i n'a fɔ finitigilakaw bɔra ka kuma sisan katakatanintigiw bɔra ka kuma n'olu ye donitalaw ye ɔ an minnu ye a mototigiw n'a sennamaw ni a mɔbilitigiw ye sa donc n'i ye anw fana anw ka boli kɛcogoya jateminɛ bi-bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ boli ni i yɛrɛ kelen ni hakilina ta de ye alors que ni i dun bɛ circulation na i kan k'a dɔn k'a fɔ ko i bilara jɛkulu dɔ de cɛ la i bɛ maillon dɔ de cɛ la donc i n'a fɔ e bɛ i ye chaîne eh, pion dɔ de ye mais i kan k'a dɔn k'a fɔ ni e jɔra k'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ man ɲi i bɛ degun de lase mɔgɔ kɛmɛ yirika ma i n'a fɔ ni i fana bolila bolicogo juguya la i bɛ degun lase mɔgɔ kɛmɛ yirika de ma mais min bɛ ne kunkolo la dɔrɔn ne bɔra n ka baarakɛyɔrɔ il faut que ne ka se so ka bɛn ni heure in de ma donc o de bɛ na sa ne b'a fɔ n bɛ don sira bɛɛ fɛ ne b'a fɔ n bɛ bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko fo ne ka se n se yɔrɔ la teliya la ɔ o b'a sɔrɔ minnu fana bɛ yen ni olu ye donitalaw ye olu fana doni b'olu kun ɛ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la olu fana pereselen don ka se doni bila yɔrɔ la walasa ka taa ɛ u se yɔrɔ la joona ka taa sun tigɛ ɔ minnu bɛ n'olu ye finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ bɛ sun tigɛ circulation na yen ɔ an b'o o bɛɛ la olu fana bɛ lajɔ cogo juguw fana b'olu ka lajɔliw la lajɔli jugu in y'a jumɛn ye lajɔ cogo jugu y'a a min ye n bɛ se ka min ɲɛfɔ a la teliya la ɛɛ joona kuma daminɛ la o dɔw ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni ɛɛ mɔgɔw degunnen bɛ circulation na kuma minnu na parce que gɛlɛya caman bɛ an ka fekow la kuma dɔw la ni courant tigɛra fe dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn bilen fe dɔw bɛ yen nɔ panneau de b'u la i b'a sɔrɔ wagati dɔw la a bannen don mɔgɔ t'a dɔn a bannen don kun kelen pe min na donc autorité minnu fana ka kan ka u occuper pour que o fe ninnu ka se ka dilan o bɛɛ lajɛlen bɛ ko kɔnɔna la bon ni fe ninnu tɛ yen nɔ sisan an ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ polisi ninnu de ye bon i b'a sɔrɔ eh, wagati dɔw la an minnu bɛ yen ni anw ye eh, bolimafɛntigiw n'o ye mototigi ni mobilitigiw ye anw ka kan ka polisi ninnu de jate minɛ walasa ka se ka siraw tigɛ ɔ kuma dɔw la an fana pereselen min na n'anw ɲɛ b'a la fe tɛ yen an fana b'a fɔ k'an bɛ tɛmɛ bon polisiw olu yan olu fana ka o ko gérer ni gérer cogoya wɛrɛw ye olu fana b'a fɔ k'olu bɛ taa ka taa e mɔbilitigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ ou bien ka e mototigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ ɔ o mɔgɔ kelenw kama i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ou bien mɔgɔ ba yirika bɛ jɔ degun kɔnɔna la aw ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na miniti duuru kɔnɔna la aw laban a bɛ miniti bi saba ou bien heure kelen kɛ a yɔrɔw la donc o ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la yan donc n'i ye nin ko in ta ka nin jate minɛ il faut que an ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ caman kɛ ko in kɔnɔna la ka se ka miirinan ko ani an ka se k'an yɛrɛ ka hakilina dɔw ka se k'olu kɛlɛ ka se cogo min na lafiya ni degun minnu bɛ olu bɛ se ka wuli wuli ka bɔ an kan cogoya min na.
d'accord merci Seydou. ok ɔ chef bɛn ninnu citoyen ni katakatani bolilaw bɔra ka kuma sisan nɔ mais citoyen ko ko aw ka jɔcogo jugu jɔdaba de bɛ nin ko in na tuma dɔw la embouteillage bɛ kɛ yen nɔ au lieu que polisiw ka essayer k'aw partager nin ka taa yen fɛ nin ka taa yen fɛ i b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ bɛnitigi dɔ bɛ sotaramantigi dɔ natɔ la a b'o de fiyɛ ka circulation to yen k'a tigi jɔ o fɛ kuma la e yɛrɛ ka yeta ye mun ye o ko la. ok n y'a ka kuma mɛn.
Eh, mɔgɔ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ yɛrɛ kan eh, circulation na ni i t'a ɲɛdɔn parce que ale usager fɛn dɔw bɛ yen a b'ale échapper souvent i bɛ taa sɔrɔ eh, téléphone minnu ka b'an bolo n'i y'a f'o ma ko talkie i bɛ taa sɔrɔ parce que bi caméraw bɛ yɔrɔ caman na fɛn dɔw bɛ yen i bɛ wele k'a f'u ye olu b'a ye i nana a tigi lajɔ mais u t'a jɔkun dɔn n bɛ n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la u bɛ se k'a poursuivre acte mun na mais mun bɛ ka kɛ a kɔnɔna na n'o ye a bɛ mission mun na o tɛ se ka fɔ aw ye o waati a ka gɛlɛn. mais a tɛ se k'a fɔ a k'a dɛn kɛrɛfɛla la. ayi non o tɛ o i b'a dɔn parce que problème ye jumɛn de ye fɛn min bɛ fɔ ale a bɛ baara k'o kan et en même temps an bɛ sunkaloko an b'o de an b'o de kɔnɔ parce que an tɛ contrôle kɔnɔ n'an bɛ sunkaloko kɔnɔ en général i bɛ taa sɔrɔ a waati yɛrɛ la polisiw tɛ contrôle ba yɛrɛ kɛ ni contrôle fasugu dɔw tɛ o fasugu ninnu fana olu bɛ se ka na a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ accident avec délit de fuite kɛ n'a fɔra k'o intercepter n'i ma sɔn n'o kɛra e ka mɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ dimi polisikɛ kɔrɔ dɛ. k'i ye dɔ den faga fan dɔ fɛ polisikɛ bɛ se k'a lajɔ n'o kɛra ale somɔgɔ a bɛ segu baradunba fan kun mais n'a bɛnna n'a acte ye k'a fɔ parce que kolon fana bɛ se ka kɛ polisi kolon bɛ yen ne t'o dogo a bɛ se ka bɛn ni polisi kolon dɔ ka ko dɔ kɛlen ye o bɛ se ka polisi tɔw tɔgɔ tiɲɛ sinon baara kɔnɔna na eh, kunnafoni min bɛ an n'an ka mɔgɔw cɛ parce que an fana tɛ bɔ an yɛrɛ ma ten eh, n'u ye fɛn dɔ fɔ fɛn dɔw fana bɛ ka recherche kɛ o n'a ɲɔgɔn caman circulation alternée min filɛ nin ye ne y'a fɔ yan fɔlɔfɔlɔ la a tun bɛ daminɛ 16 heures mais bi an ka mɔgɔw bɛ taa a daminɛ dispositif sigi depuis 15 heures o b'a yɛrɛ fɔ an yɛrɛ b'a dɔn degun dɔ b'a kɔnɔ parce que ni i b'a dɔn degun bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ kɔn faamaw y'o kɛ ale tun t'o kalama a bɛ taa an bɛ mɔgɔw bila carrefour ninnu na depuis 15 heures n m'a fɔ ko baara in bɛ daminɛ 15 heures dɛ mais u bɛ taa ka taa jɔ a yɔrɔ ninnu na seleke ninnu na pour que a baara ninnu bɛ kɛ pour que suntigɛ suntigɛ bɛ se ka kɛ lafiya cogo min na problème yɛrɛ ye fɛn fɛn ye nin ye i bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a problème ba yɛrɛ ye mun ye an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye mais n'a sɔrɔ ko mɔgɔw tɛ don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ parce que sisan mali ye 99 et quelques pourcent musulman on suppose que jama bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jama caman ye commerçants de ye i bɛ taa sɔrɔ a waati u bɛɛ bɛ bɔ sugu kɔnɔnaw na a bɛɛ tɛ taa mais caman bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ dun ye mɔbilitigiw ni mototigiw ni fɛnw jakosa don mais n'a sɔrɔ ko dɔw bɛ bɔ 13 heures dɔw bɛ bɔ 14 heures dɔw bɛ bɔ 15 heures i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o jagosa la degun dɔw bɛ na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'o faamu et en même temps a ka kɛnɛ mun y'a diya n ye nin fana bɛ police de proximité kɔnɔ parce que anw bɛ ka na kuma mun kɛ pour que ka se ka faamuyali dɔ di jalaki dɔ bɛ ta ka d'e kan n'i fana ma fɛn dɔw fɔ a tɛ faamu a tɛ faamu n b'aw bɛɛ fo o la a bɛ fɛ ka kuma n b'a fɛ ka kuma polisi kan n'a fɔ k'a fɔ ko i ye ale ye kumana yɔrɔ dɔ de kan n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ lajɔ sira la n'a fɔ ko n'i ye choc dɔ kɛ ɲɛfɛ o bɛ n'i lajɔ ɲɛfɛ bon anw ma ne bolo o ye tiɲɛ ye mais polisiw ka lajɔli sira kan bi bi in na mali kɔnɔ A bɛɛ t'o cas ye cas jumɛn bɛ se ka y'a la tugun mali mali polisi yanni ka kɛ polisi ye fɔlɔ i bɛ tɛmɛ civil de fɛ ɔ n'i bɔra polisiya la i bɛ segin o civil kelen na bon anw bɛɛ de ye kelen ye wa an bɛɛ ye maliyɛn de ye fana koyi ɛɛ gɛlɛya min bɛ circulation na bi bi in na n'o bɛ polisi ni civilw cɛ bi ɛɛ ani transporteurw cɛ o ye ka taa bin mɔgɔ kan ni n'a fɔ yuruguurugu sira ye ahɔn a b'i ye nacogo i nacogo tɛ dɛ parce que anw de ta bɛ fɔ anw ta bɛ fɔ mun na parce que anw ka baara ye katakatani boli ye bon i b'a sɔrɔ doni dɔ b'an kun doni a fɔra ko doni tɛ se ka tɛmɛ carrosserie kan Bon ni doni tɛmɛna carrosserie kan dɔrɔn dɔrɔn u b'a fɔ ko i ye surcharge kɛ. Mais o kɔrɔ y'a kɛ parce que a fɔra ko i kana tɛmɛ a kan. Bon n b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la, o ye ee anw ɲɛmɔgɔ wulila ka jɔ o yɔrɔ la, o tɛ se ka kɛ fo dan de ka yira a bɛ se ka tɛmɛ carrosserie kan ka se nin niveau la parce que anw bɛ papier min ta e k'a jateminɛ anw ka vignette ye wa wɔɔrɔ ee wa wolonwula ye ne yɛrɛ ka vignette ta wa wolonwula ye assurance wa wolonwula.

A ka taa katakatani ba tan ye bon o kɔnɔna sisan ATT nana ni katakatani ye katakatani kɛra vingt kɛra waa fila ye ani kɛmɛ naani parce que an fana ka tiɲɛ fɔ kɛ katakatanitigiw fana boloden bɛ ka ɲɛsin aw ma dɛ janko sunkalo kɔnɔna sun tigɛ wagati n b'a fɛ ka min fɔ i ye mali kɔnɔ yan nin nana ni baara wɛrɛ ye circulation na kelen mali sira ka dɔgɔ mɔgɔ da tɛ mɔgɔ t'i da mɔgɔw la Mali sira de ka dɔgɔ mɛnɛ awɔ sira sira dɔgɔ a sira cɛmancɛ la ka mɔgɔw lajɔ ka sɔrɔ hali jɔ kun tɛ maa dɔw la ayi sira dɔgɔya ye tiɲɛ ye mais ee bɛɛ fɛnɛ ka se ka i tagayɔrɔ dɔn cogoya min na voilà parce que n'i ye katakatani ko in ta k'a jate minɛ an minnu bɛ yen nɔ ni anw ye moto tigiw ye ni anw ye mobili tigiw ye ɛɛ mobili tigiw ka sira yiralen don u la circulation in kɔnɔna la ɛɛ moto tigiw fɛnɛ boli yɔrɔw yiralen don u la yɔrɔ dɔw bɛ yen moto tigiw boli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don o yɔrɔw la o yɔrɔw b'u dan ma mais i yɛrɛ bɛ to circulation na o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na i bɛ katakatanitigi kuma dɔ la i b'a ye mototigiw ka sira fɛ kuma dɔ la i b'a ye mɔbilitigiw ka sira fɛ o ni surcharge ko ni i surchargelen tɛ o ni o tɛ problème kelen ye bon ani fɛn polisikɛ ka kuma kɔnɔna la ale bɛ k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o de ye ko in la gɛlɛmanba ye ne bolo o ye fɛn ye déjà o bɛ yen déjà solution tɛ o la k'a fɔ bi sunkalo don sunkalo tɛ o o bɛ yen parce que baarajigin heure bɛɛ o ye jamana ye voilà o ye jamana in yɛrɛ organiser o ye jamana in organiser cogo ye maintenant sisan an ka kan ka solution de ɲini an bɛ se ka ɛ ko o ko in to sen na an bɛ se ka jumɛn de kɛ ou bien ka kɛwale jumɛn ou bien ka jogo jumɛn don an yɛrɛ la min b'a to nin degun ni nin gɛlɛya ni nin accident baden ninnu bɛ se ka dabila cogo di Ka an to o condition kɔnɔ parce que n'i ko bi ko ka Mali bɔ o condition kɔnɔ ou bien ko ka Bamakɔ vie bɔ o condition kɔnɔ ne t'a dɔn an bɛna n'a kɛ kɛcogo min na ou bien fo n'an y'a kɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔw bila sufɛla la ka dɔw bila tilefɛla la wa non mais Sedu est ce que o tɛ est ce que o bɛ taga an yɛrɛ ka comportement kɔ wa parce que n'i ye suntigɛ heure in lajɛ bɛɛ bɛ bɛɛ de pressé len don ka taga so déjà o y'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ an na tile bɛ an kan an dusuw man ɲi justement mototigi kan ka taa sira min fɛ sira teriyala o tɛ t'o sira fɛ k'a bɛ taa mɔbilitigi ka sira fɛ ka taa sira bɛɛ don ɲɔgɔn na justement n bɛ dɔ fara i ka kuma kan a ye mun fɔ n'i y'a ye gouvernement ye baarajigin heure dɔw kɛ sisan u ye mesure dɔw ta o kama o tun tɛ yen kunun o tɛ tiɲɛ wa. mais o baarajigin heure bɛɛ kelen ye o. ayi ba dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko midi trente si je me trompe pas o bɛɛ b'a la o. o dabɔ kun ye de pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ka kuma fanba yɔrɔ ye an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola baaraw la sugu ni fɛnw kɔnɔ. sinon i b'a sɔrɔ minnu bɛ service ni fɛnw na olu ka heure ni fɛnw olu dɔnnen don. ils sont minoritaires.
non olu dɔnnen don bon sisan sirako yɛrɛ de fana aw bɛ k'aw ɲɛ pan fɛn min kunna o ye jamana ka ko de ye sirako fana bɛ jamana in kan. Sirako n'o de y'a to kuma daminɛ n ko Bamakɔ walankatara, unhun, n'i ko yɔrɔ walankatara kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a taara de, unhun, a taara fɔ yɔrɔ jan, ni yɔrɔ dun taara yɔrɔ jan dɔ de fana bɛ fara jama kan densité kan o ye jagosa de ye, sisan, mais est-ce que i y'a faamu, yɔrɔ bonya o, sira dɔgɔya o, n'a ma ɲɛ o sira min b'an bolo an ka kan k'an contenter ni o ye, voilà, ka baara kɛ n'o ye pour que a ka ɲɛnabɔ mais tuma dɔw la an bɛ sunkalo de la sisan bɛɛ b'a dɔn tile ka farin wagati dɔw la n'i ye feu tigɛko kuma fɔ ni feu tigɛra sisan min jɔn ka kan ka na siraba bɔ k'an tagayɔrɔw yira an na pour que bɛɛ ka taa teliya la ninnu ka taa teliya la ninnu n'u jɔ ninnu ka taa polisiw mais est ce que tile kɔrɔ sisan min e yɛrɛ bɛ circulation na tuma bɛɛ e bɛ polisi jɔlen tile kɔrɔ ka circulation u b'u sigi hangar kɔrɔ de u b'u sigi hangar kɔrɔ jago la sira o de la ne yɛrɛ bɔtɔ tile kɔrɔ tiɲɛ na polisikɛ tun bɛ yen dɛ n bɛ kuma ni ala de ɲɔgɔn cɛ mais sotarama parantiw olu de tun bɛ ka sira ka sira di mais n b'a fɛ k'a latɛmɛ yɔrɔ dɔ la bi bi in na ni tile kɔni bɔra ka se sept heures ma fɔ di fo ka taa fitiri don sa rond-point ba fɛn fɛn bɛ bi ko rond-point bɛ circuler Polisi minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ o de k'o ka sira di mɔgɔw ma u b'u ɲɛsin de ye ni karisa ni doni de bɛ ka na u ɲɛsin fan bɛɛ de o ye karisa ni doni o ye tiɲɛ de
ye hali ni doni bɛ jakartatigi kun i b'a sɔrɔ sa e taara i ka malo bɔrɔ san N'i y'a sɔrɔ e bɛ ba kɔfɛ sa e ka kan ka na Musabugu yan o malo bɔrɔ b'i kun e tɛna i ka malo bɔrɔ e tɛna se ka katakatanin ta o la o diyagoya don e tɛna se ka sotarama ta ka malo bɔrɔ bila o kɔnɔ ka n'o kunbɛn o o temps tɛ sɔrɔ o i b'i ka malo bɔrɔ siri i ka moto kan depuis e yɛrɛ ka troisième pont jateminɛ depuis yen nɔ i bɛna polisiw de jɔlen sɔrɔ fila bɛ ɲɛfɛ tɔw bɛ ci wɛrɛw la embouteillage yɛrɛ u ka sira t'u la Bɛɛ bɛ ka mototigiw de lajɛ mais u ka lajɔcogo dɔ bɛ yen f'u k'o fana de dabila minɛ, o ye jumɛn ye, u bɛ i natɔ ye n'a sɔrɔ sisan nin bɛ ne ɲɛfɛ o ka foyi t'a la o kɔni taatɔ don a ka ci fɛ mais mobilitigi dɔ fana natɔ don o ka foyi t'a la ne de ni n ka doni bɛ ka na au lieu que u k'a to o ka tɛmɛ O bɛ sin ka o ni o o polisikɛ bɛ ne ye dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ ne surunyalen don a bɛ sin ka boli ka bɔ dɔrɔn ka nin lajɔ o n'a ka mobili lajɔ ne ɲɛ ten zéro mètre walasa donitigi ka jɔ pour que doni a dɔw la aw bɛ don ɲɔgɔn na yɛrɛ ale bɛ taa nin de lajɔ ne ɲɛ ka nin nin nin lase problème ma parce que bolimafɛn ye frein de ye awɔ ne dan ye frein ye ne bɛ n ka frein minɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka frein bɛ yen frein mana ja cogo cogo ni mɔgɔ lajɔ lajɔ cogo sugu dɔ la a bɛ avancer unhun, bon o avancer kɔnɔ sa i bɛ taa se ɛ ɛ o o la ɛ o la ɛ circulation la lamɛtaa ma ale bɛ mankan ci bon k'a sɔrɔ e nɔ tɛ mɔgɔ min e bɛ siran polisikɛ ɲɛ ka jigin ka na ne kɔfɛ mɔgɔ nɔfɛ unhun, parce que ne jɔyɔrɔ ka dɔgɔ unhun, bon polisiw k'o de dabila n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ka doni yɛlɛlen don a fiyɛ n'a ma jɔ o fɔra polisiw yɛrɛ ka sariya kɔnɔ n'u n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ma jɔ

ale nana n'o système ye mais bɛɛ y'a apprécier o de nana ni superviseur ko in ka mɔgɔw lasurunya pour que ka se ka ko dɔ ka se ka dabila mɔgɔ kolon polisi kolon bɛ mɔgɔ kolon citoyen kolon minnu ka se ka ko dɔ dabila parce que kolon bɛ côté in bɛɛ la koyi kolon bɛ côté bɛɛ la depuis kuma kɔnɔna ne y'o fɔ a bɛ se ka kɛ e bɛ bɛn ni polisi dɔw ka kolonya ye kolon t'a yɛrɛ fɔ mali polisi bɛɛ ma ye mais hali circulation filɛ mali polisi bɛɛ tɛ baara kɛ ne yɛrɛ min filɛ tɛ baara kɛ circulation na mais peut-être n ye waati dɔ kɛ yen ka tɛmɛ est ce que i y'a faamu bon ni a y'o jate minɛ sisan motobatigi minnu bɛ n'a bɛ f'o ma ko motard peut être a bɛ kɔrɔbɔrɔw la olu ka baara fana olu ka spécialité de don olu olu y'o ba olu dɔrɔn de yamaruyalen fɔlɔfɔlɔ la don mɔgɔw non mais gɛn. fɔlɔfɔlɔ la olu yɛrɛ tun tɛ kɛ carrefourba ninnu na mais an yɛrɛ syndicat ani administration an y'a jate minɛ u ka se ka kɛ n'i b'a jate minɛ i b'a ye n m'a fɔ a bɛ k'a bɛɛ la dɛ a belebelebaw la tagalen ɲɛfɛ nin débat minnu filɛ nin ye peut-être aw ni anw filɛ ka mun fɔ nin ye o kɔnɔna na c'est comme si an fana bɛ ka proposition syndicat fana ye société civile de politique kɔnɔ f'a k'o jateminɛ syndicat ye société civile de politique kɔnɔ ne ma na police directeur tɔgɔ la yan dɛ ne nana n ka organisation de tɔgɔ la n bɛna mɔgɔw lafaamuya dans le cadre de police de proximité pour que mɔgɔw k'a faamuya i ye fɛn fɛn fɔ ne k'a fɔ nin waati nin waati mais doni fana kɛ k'a dan niveau min na ONT yɛrɛ bɛ fɛn caman bɛ yen ni e tɛmɛn'o kan hali polisikɛ kɔni y'a ka baara kɛ ka e contrôler o la e man kan ka dimi o la kɔni mais sisan ɲininkali dɔ bɛ ne la ne bolo ka o ye kelen e ye kuma dɔ fɔ o ɲɛna i ko ko circulation na bɛɛ n'i ka sira don parce que caman fana bɛ yen u bɛ circulation in bolili la u t'a ɲɛdɔn dɛ o caman bɛ yen n'a y'i diya i bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye n'a y'i diya i n'a fɔ i bɛ se ka eh, répression bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛw la k'a sɔrɔ a ma kɛ aw yɛrɛ ka se ɲɔgɔn ma o caman bɛ kɛ mais nin y'a to an bɛ polisi kɔrɔbaw fana ta ka bila eh, carrefour ninnu na nin bɛɛ kɔrɔ de ye pour que ka se ka samasamani dɔw bɛ kɛ pour que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo ka- i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye hakiliko ni fɛnw b'a la o o kɔ- o kɔnɔna na o superviseur minnu bɛ yen o de nana ni yɛlɛmaba ye bi polisi yɛrɛ kɔnɔna na wa circulation na bi a tilala ka se tilayɔrɔ fila min fana ma o fana ye yɛlɛma dɔ de ye o yɛlɛma min filɛ nin ye o arrêté yɛrɛ bɔra 432 o bɔra nin kalo yɛrɛ la b'a dɔn faamaw ɲɛ b'an na u bɛ fɛ kow ka yɛlɛma yɛlɛma in a tɛ kɛ anw dɔrɔn ye koyi anw ne bɛ yɛlɛma ale bɛ yɛlɛma ne balimakɛ katakatanibolila fana bɛ yɛlɛma hali aw minnu bɛ ka journalisiya kɛ bi f'an bɛɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn bolo parce que an bɛ sensibilisation totale de kɛ o tuma la n bɛ ale kɔnɔ parce que a bɛ fɛ ka intervention dɔ kɛ.
Voilà ee n bɛ fɛ ka ee ɲininkali min ee sɛmɛ ee police syndicat la o de ye an bɛ an bɛ a mɛn tuma caman ko ee ni polisiw bɛ mɔgɔw lajɔ ka vignettew ɲininkali kɛ mɔgɔw la o wagati ninnu kɔnɔna u ka kan k'a sɔrɔ ko ɛɛ impôt mɔgɔ dɔ bɛ u kɛrɛfɛ mais an bɛ a jateminɛ sisan an ka suntigɛ wagati ninnu na ni mɔgɔw bɛ bolila ka na so wagati minnu na i b'a ye tuma dɔw la A bɛ kɔmi u bɛ sélection modèle dɔw de kɛ donc maintenant mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ se ka n'u jɔ dɔw ɲɛ ten ka sin ka aw lajɛ dɔrɔn i ka viɲɛti bɔ u b'u pan dɔw kunna e fana k'i ka viɲɛti bɔ e fana k' kuma dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka i b'i yɛrɛ ɲininka munna choix binna ne kan sisan munna ne ɲininkara ko ne ka viɲɛti bɔ suspect ɲɛ Sisan bɛɛ b'a dɔn poli yɛrɛ ko sira ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ anbusi la bɛɛ bɔ ye kelen bɛɛ don ye kelen e ni wagati yɛrɛ ne fa poli o ka kan ka kɛ vyeti
fɔ an ye min mɛn yɛrɛ da de ko ni bɛna fiti kɔntoli

Mali baara la ni circulation baara da n'i nana société kura ye mali circulation na degun dan de don da kura an ka sira lamɛn fɔlɔ Sira taara yala an ka sira lamɛn ni Sira nana an bɛ segin Dunbiya ye question min pose an ka
degun b'an kan an ka siraba ninnu sanfɛla la bi sa o hukumu kɔnɔna la an wulila an donna jamana kɔnɔ an ye mɔgɔw ɲininka degun in bɛ bɔ jɔn na jɔnw nɔ don ayiwa o jaabi an ka jɛ an k'o lajɛ an ka segin an ka na. bon circulation man nɔgɔn suntigɛ wagati la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ bɛɛ kunna i ka boli ka taa suntigɛ so bon n'an ma hakili sigi o fɛ a dɔw la a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ɲɛfɛ polisiw de don n'o tɛ anw tɛ dɛ kɔsɛbɛ nɔ sisan u ye eh, circulation bloquera a bɛɛ y'u ka baara de ye tuma bɛɛ u bɛna u jɔ sira cɛmancɛ la ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ eh, waati dɔ yɛrɛ an tɛ- dɔ- an tɛ foyi kɛ yɛrɛ dɔrɔn u b'an lajɔ k'an ka kile bɔ an ka moto yɛrɛ la awɔ Ah, accident fana bɛ kɛ dɔw bɛna u foro ɲɔgɔn kɔ ka ɲɔgɔn bin u ka baara fana ye aa n'u ma nin dabila nin tɛ sɛbɛ ko ye dɛ aa an bɛɛ nɔ b'a la quoi parce que bɛɛ pereselen de don n'i ne ɲininka ne b'a fɔ an nɔ tɛ mɛ n'i pɛrsonɛlitigi ninnu u b'a fɔ k'u nɔ tɛ mɛ n'i telimanitigiw ɲininka u b'a fɔ k'u nɔ tɛ min kan ka kɛ ni sira tigɛra olu b'a fanga dɔgɔya ne ko kulukɔrɔ sira filɛ nin sisan mɔgɔ tɛ jigin kuwa bɛɛ de bɛ ka yɛlɛn sisan kuwa parce que min bɛ ka yɛlɛn sisan olu bɛɛ bɛ se o kuma na kuwa mɛ n'a fɔra ko mɔgɔ ka jigin sisan mɔgɔ bɛ sumaya kuwa bɔn pɛrsonɛlitigiw de bɛ embouteillage wuli fan bɛɛ fɛ ani mototigiw n'o tɛ gɛlɛya foyi tɛ sirikilasɔn na wagati bɔn an tɛ an tɛ embouteillage wuli o an ka teli o ma kuwa ni an yɛrɛ bɛ jɔ embouteillage la ka digi an yɛrɛ la ka bala an yɛrɛ la n'o tɛ an tɛ jɔ embouteillage la polisiw bɛ to ka mɔgɔw lajɔ jɔ sira cɛmancɛ la ka mɔgɔw fiyɛ o de b'a o de b'a mɛn o de kan ka dabila kuwa n'a fɔra olu ka embouteillage dégager mais olu yɛrɛ bɛ ka mɔbiliw minɛ sira camancɛ la k'u lajɔ sira camancɛ la o embouteillage tɛ se ka ban quoi polisiw de ka baara don bɛɛ lajɔ yan sisan i ye embouteillage wuli wa i m'a wuli aa bon polisiw de b'o kɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o kɛ an yɛrɛ de nɔ don ayi an sotramatigi tɛ dɛ an minnu bɛ circulation na an yɛrɛ de nɔ don parce que mɔgɔ si ja ma sigi bɛɛ pereselen don bɛɛ ko n ka se so joona ka sun tigɛ n'a kɛra ten tɔ fɛnɛ e b'a dɔn sira tɛ sɔrɔ

polisi yɛrɛ hali polisi yɛrɛ juguya la o juguya tɛ o a ka d'an bɛɛ a ka ɲa de parce que an fɛn fɛn filɛ nin ye jamakulu fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲuman bɛ kolon bɛ yen dɛ sabu kɛ i y'o de fɔ kuma daminɛ na mais ni kolon kelen kelennin bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ se ka na n'i ka kuma ye pour que n ka se ka n ye ɲininkali min kɛ ni n bɛ fɛ ka segin a kan o de ye viɲɛti ko yɔrɔ ye ok e ye viɲɛti ko min fɔ parce que a fɔra ko ɲininkali wagati bɛ a la ɲininkali cogo bɛ a la wa ni polisi yɛrɛ bɛ vignette ɲininkali kɛ a fɔra an ye ko ka kan k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye impôt mɔgɔw ye ɔ mais suntigɛ heure ninnu na i bɛ bali i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔ dɔw ɲɛda lajɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ dɔrɔn k'aw ka vignette jira donc i b'i yɛrɛ ɲininka mun de la ne yɛrɛ sugandira nin vignette jira ko in na nin yɔrɔ in na suspect ɲɛ de bɛ ne kun ou bien a bɛ cogo di n'i ye vignette contrôle fɔ vignette contrôle bɛ kɛ 24 heures sur 24 a bɛ dépend mairie bɛ polisi réquisitionner en même temps mɔgɔw kana ɲinɛ k'a fɔ bolimafɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ papiye wɛrɛ fana t'o la ni vignette in fana tɛ parce que a fɔra mɔgɔw ka casque ta u banna ko mɔgɔw ka assurance ta u banna o kɛra yan o t'anw ye jamana de y'o fɔ o tilala ka u y'a daminɛ ka tila k'a bila wa bugunnatigɛ kelennin bɛ yen n'o yɛrɛ ye moto fana wolosɛbɛnni ye ni polisikɛ m'o contrôler pour que a se ka moto yɛrɛ boli a dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'i b'a contrôler dɔrɔn u bɛ boli i b'a sɔrɔ moto sonyɛnen don an caman ye paturu ni fɛn senfɛ mɛ n'i ko ko suntigɛ waati o kɔntoro don ya de bolo an b'a nɔti an fana b'a lase a lase yɔrɔ la mɛ vyati ka kɔntoro fo ja ni sufɛ don s yɛrɛ e mototigi dɔ mɛ moto so i bɛ taa miiri mɔgɔw de kɔnɔ e kɔntɔnlen k'o dɔn an ye moto caman minɛ pereme yɔrɔ suma k'a daminɛ pereme bɛɛ ye moto caman minɛ o si de la mɛ to ni patigi tɛ kelen sufa parce que polisi ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin fɔ mun y'a dɔn i bɛ k'a fɔ ko gɛlɛkan ou bien jumɛn a kɛra émission dɔ la nka a pratique la anw de ye terrain kan mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ n'e fana m'o minɛ k'o lajɛ i tɛ se k'a dɔn dɛ. mais a ka question min diyara ne ye yan ko mun na karisa e de ɲɛda bɛ lajɛ k'i jɔ bɛɛ tɛ jɔ mun na mun na e e k'i jɔ e k'i jɔ e k'i jɔ mun na bɛɛ tɛ lajɔ mun na sélection bɛ kɛ o la sélection yɛrɛ o la de ko fila ma ka kuma o yɔrɔnin kan kosɛbɛ. n terikɛ o yɔrɔ tɛ n'i ko ko i bɛ taa sɔrɔ ni bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ e min ye faute kɛ n'a m'e indexer bɛɛ fana se hali jɔ fili ji la i tɛ se ka jɛgɛ bɛɛ minɛ mais nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ faute ko tɛ faute ko tɛ a tɛ komi eh, mɔgɔ a tigi ye feu de jeni ou bien ko a farala ka sɔrɔ a fara yɔrɔ tɛ ou bien a bolila moto eh, mɔbilitigiw ka jamakulu natɔ dɔrɔn mɔgɔ saba b'a décider dɔrɔn ka bɔ polisi tɔw kɛrɛfɛ ka n'u jɔ sira cɛmancɛ la dɔrɔn

pratique de fɔ la sisan a bɛ se ka kɛ ale ka vision parce que a bɛ jɔ a bɛ fɛn dɔ a fana jɔkun ye fɛn dɔ de yelen mais aw bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye faute dɔ kɛ a kɔnɔna na mais n'a tɔ m'o kɛ est ce que ale bɛ se ka aw fana interpeller o fana man ɲi dɛ o yɔrɔ fana bɛ se ka k'a la mais i ye mun fɔ n m'a sɔsɔ mun bɛ kɛ pratique kɔnɔna na i y'o de ɲɛfɔ parce que ne yɛrɛ ye san wɔɔrɔ kɛ circulation na n t'a fɔ n b'a bɛɛ dɔn dɛ

ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o yɔrɔ la ale ko ko ne filɛ ka vignette ko yɔrɔ min fɔ ne vignette ka kan ka ɲininka ka mɔgɔ dɔw de to kɛrɛfɛ ni o kuma n'an y'a mɛn gɛlɛ kan polisi ɲɛmɔgɔ dɔ da kɔnɔ mais ale ko ko pratique la donc olu minnu bɛ terrain kan kɛcogoya wɛrɛw b'a la parce que olu fana bɛ gɛlɛya minnu kɛ ani olu ka baara kɛcogo se ka bugulatigɛ dɔn n y'o fɔ i b'o fara a kan voilà maintenant papier wɛrɛ tɛ moto fana na vignette voilà maintenant sisan anw minnu ye citoyen ye donc il faut que information kelen de ka di anw ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ni an y'o de kɛnɛ kan tan ni an ye eh, polisi eh, ɲɛmɔgɔ dɔ ni ka na kuma dɔ fɔ an ye an bɛ an bolo minɛ o kan an y'an bama ni o ye i b'a dɔn ni anw voilà ni anw yɛrɛ m'a sɔrɔ sɔnni an yɛrɛ débat k'a kan ka explication di mɔgɔw ma mɔgɔw y'a fɔ mais n y'o kuma fana mɛn sɔnni kuma na ne yɛrɛ kuma na n y'o kuma fana mɛn n hakili b'a la n hakili b'a la très bien mais ni kuma ninnu ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ mhm. kuma ni o nana don anw yɛrɛ ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. ni o ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye après syndicat ka tila ka na kuma dɔ fɔ an minnu ye situation lambda ye an bɛ an bila yɔrɔ kɛ yɔrɔ jumɛn ye mhm. donc o yɔrɔ la fana an bɛ kuma aw yɛrɛ damaw fana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma ni aw ye aw fana k'a lajɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya minnu na ka bɛn kow kan yanni aw ka sortie médiatiquew kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'an kisi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔw fana ma sigida kɔnɔna
na.

ayi non quittance in tɛ o ne kan bɛ min ma ne ye polisi de la ka ne fiyɛ circulation na ko vignette bon et puis ka mɔgɔ fiyɛ yɛrɛ tɛ a ka jɔ k'i fiyɛ u bɛ ɲɛsin i ma dɔrɔn ka taa k'u bɛ t'i ka moto clé de bɔ
voilà ayi non n bɛ ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni dɛ moto clé bɔ in o b'a sariya de la wa n'i ye mɔgɔ fiyɛ i bɛ taga ka moto clé bɔ et puis ni a vignette ma sɔrɔ a tigi bolo montant dɔ de fixelen de don ni vignette t'i ka moto la i b'o sara wa ou bien a b'a tɛrɛmɛ de ni i ni polisikɛ bɛnna min na i b'o d'a ma non mais ne yɛrɛ ye nin fɔ i jigitigɛ kuma ye en tant que journaliste o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ e yɛrɛ t'i ka jamana

Sariya aw bɛ ka ko in kɛ yɔrɔ min mali kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ lafaamuya sariya la sin mali kɔnɔ yan n'i ye tubabukan fɔlɔ jateminɛ minnu bɛ tubabukan yɛrɛ fɔ a mɛn yɛrɛ yɛrɛ o tɛ o man ca bon an bɛ ka fɔ k'an kalanlen don k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ yen O ma o dan ye neuvième dama ye bon hali n'i ye fɛnkɛ d'a ma k'a ka kalan tɛ se bon gouvernement kan ka mun kɛ pour que an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ gouvernement kan k'a lajɛ mali ORTM bɛ yen au lieu k'o ka filimu dɔw jouer nafa tɛ minnu na justice bɛ yen u ka bɔ dɔrɔn ka sariya sen dɔw ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que diɲɛ
la circulation cogoya la n b'a fɛ ka min fɔ circulation cogoya dama tɛ Mali constitution yɛrɛ kan ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ kalo kɔnɔ ou bien san semaine kɔnɔ ka sariya dɔnna dɔw wele u ka na sigi ka sariya ɲɛfɔ population ye u ka se ka faamuyali kɛ bamanankan na parce que munna n y'o fɔ e bɛna san polisikɛ b'i fɛ feu la que polisikɛ k'a ɲɛɲini k'e lafaamu siɲɛ wɛrɛ kana kɛ polisi t'o kɛ dɛ ale ɲɛ bɛ an ka négocier dɔrɔn e ka na e ka dɔ bɔ k'a di dɔrɔn e ka fɛn in na ne ma se aw
b'a dɔn yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ fulakɛnin ma ka ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ polisiw bɛ mɔgɔ an lajɔ circulation na anw ni polisiw an b'a tɛrɛmɛ an bɛ contravention tɛrɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ fila fila walima eh, ni ni min wala ni min sɔrɔli kun eh, an bɛ a yɔrɔ la an b'a fɔ ko an bɛ jigin polisiw dɔrɔn i n'a fɔ danbele bɔra k'a fɔ cogo min na e o polisikɛ in o aw bɛɛ ye ɲangili de kɛ o sariya kan ka taga aw bɛɛ lajɛlen kama parce que a bɛ komi mɔgɔ min ye eh, a bɛ komi zon ni zon bolofɛn minɛbaga aw bɛɛ lajɛlen tɛ aw bɛɛ lajɛlen tɛ zon ye mais an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ fana kɔ o kɛmɛ kɛmɛ n'o kɛmɛ fila fila in dili de o fana bɛ mali population de arranger bamakɔkaw de arranger ka tɛmɛ wari sarali ma fɛn na wari normal prix normal sarali ma i ka contravention exactement donc maintenant mais yɔrɔ min yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ hakɛ to fulakɛnin yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ o yɔrɔ jumɛn de ye minnu bɛ yen nɔ k'olu ye finitigilakaw ye olu de ka kan ka kɛ exemple fanba ye olu de ka kan ka kɛ c'est à dire que i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ cogoya min na ni i yɛrɛ ye i yɛrɛ bɛ siran k'i ɲɛ jɔ finitigi ɲɛ la k'a fɔ ko e bɛ yuruguyurugu sira demande a fɛ il faut que an ka finitigilakaw fana ka o misaliya de jira an ka population na e yɛrɛ mana n'a fɔ k'e bɛ k'e bɛ négocier ni polisikɛ kɛmɛ kɛmɛ fila la dɔrɔn mm. fo polisikɛ yɛrɛ ka e minɛ o yɔrɔnin bɛɛ dɔrɔn ka melɔti k'i la ou bien ka taa e bila polisiso la est-ce que i y'a ye a maninkakɛ don awɔ a b'a a bɛ polisi yɛrɛ de b'a f'i ma ko minɛli fu bɛ yen bilali fu tɛ yen

solution bɛ ka ɲini a la solution b'a la solution de y'a to ne a kɛra circulation alternée ye je pense que sirantanya in fana nana ni ko caman u bɛ ka minnu fɔ polisiw y'a kɛ tan sotaramantigi y'a kɛ tan i yɛrɛ ye ale ye fɛn min kɛ sisan mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn mun jalakilen b'a kɔnɔ polisi bɛ jalaki a kɔnɔ mɔbilitigiw bɛ jalaki mɔbilitigiw yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn jalaki a kɔnɔ komi a y'a fɔ cogo min k'an bɛɛ nɔ don bɛɛ k'i ka côté lajɛ k'a dilan i ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin ka na ko polisikɛ ye sariya kalan a ma kan ka eh, i n'a fɔ n'o ye mun fɔ sisan ani ni n'a ye e bɛ ko mun fɔ n'a yer'o la a fana bɛ ɲangili ɲangili bɛ yen sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma dɛ sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma ah, baara baara mali kɔnɔ yan eh, baara baara la mais baara baara baara
baara baara sariya de tɛ mali faama ni fantan de cɛ minɛ fo mɔgɔw k'o de dɔn mali kɔnɔ o tɛ yen Ni kɔni kɛra dɛsɛbaatɔ ye ko débrouiller kɛla, n'an taara n'an ɲɔgɔn cɛ ka taga walahi u bɛ taa da birida la, kuma bɛ fɔ Ala yɛrɛ ma min fɔ terrain kan, Sidibe n'an y'o bɛɛ to yen sisan, awɔ, e ye katakatanin bolila ye, fo ka ɲɛ, ni syndicat ye, awɔ, aw fana bɛ donni ta suntigɛ heure la, awɔ, e bɛ se ka solution jumɛn di anw ma sisan pour que n'anw bɔra k'an bɛ taa an ka so an ka taa joona ka sɔrɔ mankan ma k'a la

Donni b'an bolo ka na au lieu k'i ka boli i sago la mobilitigi bɛna na dɔrɔn a bɛna pipipi ko la bɔ n ɲɛ n ka tɛmɛ i n'a fɔ e tɛ ka taa ci la quoi sisan ne bɛ boli sago la kɛrɛfɛ de dɛ i bɛ kɛrɛfɛ o mais e b'a dɔn sira ka dɔgɔ nin bɛ ka na nin fana bɛ ka taga de bon ni e bɛ ne kɔfɛ e ko ne ka suma e ɲɛkɔrɔ ko fo ne ka bɔ yen sisan e de ka tɛmɛ bon e de bɛ to e n'o kɔfɛmɔgɔ a bɛ pipipi la e yɛrɛ bɛ i kɔfilɛ kɔfilɛ la nin bɛ na dɔrɔn ale bɛ jakarita nin na dɔrɔn ale bɛ nin kun ne na parce que ne b'a fɛ ka sira di nin ma o nin bɛ ne kɔ de k'a gan ne kɔ de wa bɛnitigi fana bɛ ten n'ale bɛ katakatanintigi kɔ pipipi bɔ n ɲɛ n ka tɛmɛ i b'a fɔ ko ale tɛ ka taa ale fana bɛ ka dayirimɛ ɲini i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ katakatanintigi contrôler la o tɛ o ye o tɛ o ye mais a jateminɛ kɛ
telimani nana sa bɛɛ tɛ k'a fɔ ko telimani b'a don ta o t'a bɔ ta o ko y'an lafiya dɔrɔn mɔgɔw ka ɲinɛ anw kɔ aw ta ka jugu aw bɛ sira bila pewu ka taa embouteillage wuli mototigiw ka sira kan aw fana b'o kɛ dɛ mais sotaramaw b'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma o la o kɔrɔ de ye k'aw fana k'a kɛ wa ayi bon n b'a fɛ ka min fɔ ye sira ka dɔgɔ ele kelen bon donni min b'i bolo i b'a sɔrɔ e tile bɛɛ ban k'i sigi e tile bɛɛ ban k'i sigi e ka kan ka teliya ka t'o donni bila yanni mɔgɔ wɛrɛ k'i wele Mais sotarama fana bɛ ka boli de ale fana ka taa o client bila ka boli ka na client wɛrɛ ta bon sira ka dɔgɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ e ka donni bila boliboli in kɔnɔna la ni i m'a kɛ ni hakili de ye i b'a la ka taa donni in bila wari min na ani donni min b'i kun o i mana na kasara la sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o da fɛ hali e yɛrɛ bɛ taa o da fɛ o de fili ani o gɛlɛya o de bɛ an ka circulation ni a bolibagaw ni ɲɔgɔn cɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen de tɛ wa f'i k'a dɔn k'a fɔ e pressé o pressé ni i ye tɔɔrɔ lase adamaden kelen ma nin circulation in na yan nɔ bi i ka pressé fɔlɔ i ka retard taalenba o y'i ka journée mm. sinon o y'i ka san n'i ka kalo bɛɛ de tagalen eh, retard la minute fila donc mɔgɔ bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ minute fila de yan minute fila kɔnɔ minute fila dɔrɔn minute fila dɔrɔn minute fila de yan parce que aw bɛ ka ɲinɛ min kɔ bɛɛ bɛ ka anw jalaki a filɛ nin ye anw tɛ yɛlɛn premier pont kan mm-hmm. o ye kelen ye deuxième pont Depi sɛri mana se o tigɛlen don na fɔ nɛrɛ n'i bɛ ba kɔfɛ yan i tɛ taa suguba kɔnɔ tan kelen ni nɛ ma se i tɛ yɛlɛ o kan bɔn turabilenbɔ de labilalen nɔn anw ye sɛri de fɔra depi kɛsɛri i b'a sɔrɔ p yɛlɛ depi ka kɔnɔ jɔ a bɛ sɔn ka yɛlɛ Mɛ'a faga min fɔ dɛ'a faga min fɔ
lada fɛ anw ba baarakɛlasisi mɔgɔw mana jigin olu fana bɛ taa dɔ la munna aw ta teliya san pur que an ka so sɔrɔ la aw ka to ka baara kɛ ka ninnu to anw ye anw ka jigin o

o ye sira saba de ye bon ni fila tigɛra anw na sisan katakatanin de ka ca mais ni fila tigɛra anw na kelen yɛrɛ tɛ yɛlɛ kɛ san kalo tan ni fila premier pont i tɛ yɛlɛ o fɛ deuxième pont yɛlɛ heure de b'o la 16 heures depuis 14 heures polisiw bɛ t'i jɔ. D'accord i m'a ye wa bon Ok, o sira ka tigɛ o la anw ka papier in bɛɛ ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan e k'o jateminɛ ni e bɛ nin bɛɛ ta e tɛ se ka yɛlɛ pont dɔw kan Ko e tɛ se doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan, doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan, o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ko ye, o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ka lakana ye, bon a ye sabali aw kana aw ɲɛ tana kɛ anw ka katakatanin ye, ayi, ɛɛ Seyidu merci, oui, Danbɛlɛ, sisan an b'a ye n y'a kuma in fɔ mais n b'a fɛ ka segin ka na suntigɛ wagati mana se cɛmisɛnnin dɔw bɛ polisifiniw don walima u bɛ sɔrɔdasifiniw don i bɛ taa sɔrɔ an ka rond point caman na olu de bɛ siraw di mɔgɔw ma a dun dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka juguya ni aw y'olu ye o aw bɛ mun de fɔ u ka u ka ninnu na. Eh, k'a cogo di n m'a faamuya. i n'a fɔ sisan rond point ninnu na sisan an ka sira dilaw sotaramatigiw walima cɛmisɛnnin dɔ de bɛ b'u ka du kɔnɔ ka na sira di siviliw awɔ dɔw bɛ sɔrɔdasifiniw don dɔw bɛ polisifini dɔw don mais polisiw tɛ mais u bɛ sira di mɔgɔw ma A dɔw ta ka ɲi awɔ awɔ ka sira di mɔgɔw ma ka a voilà polisiw b'a dɔn n'o ye aw bɛ mun kɛ aw bɛ mun fɔ vraiment ni ne y'a ye n tɛmɛtɔ n bɛ circulation ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ nin yɔrɔ in na nin ko bɛ ka kɛ a ye mɔgɔ bila ka na o kɔni de bɛ se ka k'a solution ye n ko polisi dɔw jɔlen ɲɛna min civil bɛ ka sira di awɔ o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna e y'o fɔ kuma daminɛ na ne m'a sɔsɔ ne ko ten ni ne y'a ye a bɛ se ka kɛ ni n bɔɲɔgɔnko hali hali siviliw fana bɛ se ka weleli kɛ parce que ni bɔfɛn dɔ fɛnw bɛ yen. n'i y'a fɔ bon olu ka don circulation na k'a kɛ u b'a ye polisi ntanya de b'a kɛ mais n'a sɔrɔ polisi kan ka kɛ n'a ma kɛ a waati polisi polisi bɛ desi i bɛ taa sɔrɔ faamaw b'a kalama ni a carrefour fɔra mun kan ka kɛ mɔgɔ min bɛ a waati o bɛ dɔn o dɔnnen don ni ko min kan ka kɛ o bɛ k'o la mais

Ni ne ye infraction kɛ sisan papier dɔ ka kan ka sɔrɔ polisi bolo polisi ka kan k'o di ne ma ne tɛ se ka polisi jagoya a ka baara la n'ale y'o bɔ k'o di ne ma ale k'o di ne ma dɔrɔn k'i makun taa nin yen fɛ i ka taa i ka wari sara kuma tɛ ne n'i cɛ ne tɛ se k'a fɔ polisi ma jagoya 200 minɛ o est ce que ne bɛ se k'o kɛ an kana kow ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni papier bɛ polisi bolo k'a di ne ma ko ne ye infraction kɛ sariya yɛrɛ la k'a bɛ sara fat- k'a bɛ taa faso trésor kɔnɔ n'a y'o papier di ne ma ko ne ka taa sara a ka ne ka clé minɛ a kana clé yɛrɛ minɛ ka fɛn di ne ma dɔrɔn taa ni sara yan fɛ mais ne bɛ se ka to cogo di polisi na wari minɛ jagoya la négociation na ayi négociation t'i ni cɛ taa yan fɛ Donc, ka taa négociation yɛrɛ de man ka kɛ usager ni mais no- police cɛ.
négociation man ka kɛ o mais D'accord. ko polisiw fana k'u ka baara kɛ a- a- Seydou, sariya kɔnɔ Seydou, jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka jigin ka bɔ yen sisan seyidu ka ta k'a sigi jamana jamana kunna i m'a faamuya pour que mɔgɔninfinw kana embouteillage sɔrɔ suntigɛ wagati mun kan ka kɛ eh, ka ne ta ka bɔ yen tɛ dɛ ka ne bila tɛ dɛ k'e bila k'e bila ka ne bila ye mhm.
suntigɛ waati pour que an kana embouteillage sɔrɔ bɛɛ ka t'i ka so nɔgɔya la ka taa suntigɛ nɔgɔya la kuma kuncɛ la o bɛ kɛ ka kuma kuma émission kuncɛ n b'a fɛ ka min fɔ mhm. eh, ni o sariya sigira

sɔgɔmada 7 heures n'i bɔra k'i bɛ taga yirimajɔ sira la sisan i bɛ t'a sɔrɔ nafɛntigiw sigilen don sira la n'i sera o ma dɔrɔn ne bɛ n ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ la ɔ mais mais yɔrɔ korolen don mais o b'o la polisiw fana jɔlen don k'i ɲɛ jɔ anw na sira ma ɛɛ Seyidu ni polisiw polisiw a ye Seyidu ninnu to yen ayi mais mais Seyidu an ka an ka an ka Seyidu polisi de ɲanitɔ ye ko polisi ye infraction kɛ Ko polisi ye ko dɔ kɛ Sedu, civil dɔ la, tiɲɛ na polisiw ye koba kɛ circulation Sedu la, la, Sedu, o ɲangili, polisiw ye kojuguba de kɛ Sedu la. ne de b'o- o ɲangili de ye Sedu fɔlɔ. i Ne de Sidibe, b'o ye fɔlɔ. i Sidibe nin bɛ dan sigi an ka bi émission na mais émission in, ɛɛ, direction yɔrɔ n b'a fɔ don o don ni- ni- ni- an bɛ segin nin fana kan parce que Sedu ka kɔnɔ kuma bɛɛ ma fɔ ka ban donc sur- a ka hali a ma daminɛ donc circulation na pour que circulation in ka ɲɛ sira fo an ka an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ donc an bɛ sunkalo la tile ka farin kɔngɔ b'an na minnɔgɔ b'an na a fura tɛ foyi ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ walasa bɛɛ bɛ se ka don i ka so hɛrɛ la ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma mɔgɔ ma s'i ma kasara m'i sɔrɔ voilà an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na renouveau tele la aw salamu aleykum

bala kununbali wala cɛ jeliba aw ye maa tulobaw ye eh, kosɛbɛ cɛ ŋunuŋunu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ eh, ko mun eh, ko mugutaɲɛ
dagaba ka n bila n t'i bila o kɛn bɛ ka mɔgɔ min yan bi ala dɔrɔn de b'o dɔn oh, nka cɛ jeliba o cɛ tansiyɔntɔw ni jabɛtitɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ n bɛ n dan ye n bɛ n tigila ye na ka taa mun ye kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabɛtitɔ ni tansiyɔntɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ ta kunfɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam